ihe mmeka ilu akọwala gị na tutu mmadụ a na-eme ihe maọbụ tutu imebe ihe na o nwere ihe ị kwesịrị ime ihe ọ na-agwa sị gị na aka bụrụ na tutu egbuo anụ na ekwesịrị ịkara mma ya bụ na ekwesịrị ka agwa mma ịkara bụ olu mba dị ebe ahụ maọbụ ilu igbo izugbe dị ebe ahụ igbo izugbe adịghị ya bụ ịgwa ya tutu mmadụ ọbụla na-eme ihe ị kwesịrị ịgwa ndị kwesịrị ka ha mara na ihe dị otu a na ị na-akwado ime tutu imewe ya daalụ
nke a bụ eziokwu adịghị adị mgbe ihe chọrọ ikwu na ọ bụrụ na egbuo anụ aghara ịkara mma a ga-eji aka wee bọọ ya em dịka ndị Igbo niile si wee kwuo ịma ihe dị n'ilu o, o nwere ọtụtụ nghọta na nkọwa dị na ya ịma na mma bụ ihe ama eji ebe anụ dịka ndị Igbo si wee kọwa ọ na-adị mma before ime ihe o nwere ndị karịrị wee mara because na ọ bụrụ na ị ga-eyi nụ anụmanụ a kasị n'ụzọ doro anya na-abụghị ite kọwara ya akọwago n'ụzọ dị deep ị ga-aghọta na onweghị ka ị ga-esi wee bee nwa anụ ma ọ bụrụ na ijighị mma ịghọtago so ihe ọbụla mmadụ ga-eme ị ga-achọ ndị ọkachamara ị ga otu ndị igbo si kwu na na ọgwụgwala gị igbo igbo izugbe kwesịrị ịdị ebe ahụ bụ ịgwa na mma bụ ihe mebere eji ebe anụ so ihe ọbụla ị na-eme ị kwesịgoro ọ bụrụ na ọnụ bekee a sị consultation ị consult godo ndị

ọ bụrụ na ị chọọ ichi ọzọ n'ala Igbo ụfọdụ na-asị na a na-echizi ọzọ ndị ụka maka na onye ahụ na-eje ụka ịghọtago wee sị ee na ọzọ ya na-echi abụrọ nke ndị obodo na ọ nke ndị ụka mana ị ga-akpọrịrị ndị ọ bụ ha bụ ndị na-echi ọzọ ọ bụrụ na ndị ahụ na-echi ọzọ abịarọ na mmemme ichi ọzọ ahụ ichiri ichi ị ma na ichi onwerọ ọzọ ichi so ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla ị na-eme ị ga-achọrịrị ndị ọ bụ ha ma ọ bụ ihe ọ bụ ya ga-esi iji wee mee ha dị ka abịa na anụ kịta ọ bụ mma ka ị ga-eji wee bọọ ya ị ga-eme ka mma ị ga-eme ka ndị ahụ mara na ịchọgokwa ime ihe dị otu a ka ha bịakwa ga-eme ya ihe ghọtara ihe niile bụ na nchịkọta bụ na ihe ọbụla a na-eme nwere usoro nwee ụzọ esi eme ya na tutu ime nke ọbụla gba mbọ ka iso usoro kwesịrị ka esi mee ndewo ndewo ndị Igbo na-asị na ọnụ ejiri biri akụ

ị ga-ene anya ọfụma ị ga-enyocha ọfụma na ma onye ọfụ onye ikwesịrị ịgbazinye ego maka na ọ bụrọ olu ahụ o ji na-agwa gị ya ka ọ ga-eji wee e, gwa gị ya mgbe ọ ga-eru ịkwụ ya enwere ike ọ jụwazie gị ọ maka ọ maka ihe a ọ maka ego na iji na-enye ya nsogbu ọ jụwa gị ọ maka ego a na iji na-enye ya nsogbu ifu gị ahụ anya batara gị ya esemokwu abatara na ya ya bụ na mgbe ọbụla e, mmadụ gị na mmadụ na-achọ imekọ ihe ọbụla ọ bụrọ sọsọ ihe gbasara ego mgbe ọ bụla gị na mmadụ na-achọ ime nwere ike bụ biznes ị ga-enye anya ọfụma elekwana anya otu ahụ onye ahụ si na-ekwu okwu dị ka jentụman ọ ga kama na ị ga-enyocha ọfụma wee mara ma onye ahụ kwesịrị maka gị na ya mekọ ihe ahụ onye ahụ bụ ihe ọ pụtara okay anaghị anọ n'iru ọkụkọ agụ abụba ya ọnụ mm, na nkọwa nke m ihe m ghọtara bụ na ekwesịghị mmadụ ekwesịghị ịnọ n'iru ọnụ iru okenye onwe ya onwe ya akọcha ma ọ kọcha mmadụ ma ọ gwa ya ihe o mere adịghị mma ị chọọ ịgwa mmadụ ihe o mere adịghị mma i kwesịrị ka ị kpọta onye ahụ n'ụsọ wee gwa ya ị gaghị anọ n'ilu ọla mmadụ wee gwawa onye ahụ ka ọzọ ihe na-adọrọ mma na nghọta nke m n'ilu a sị m kọwaa daalụkwanụ
okay ọ dị ka mmadụ ịsị na anaghị anọ n'ihu odogwu eme ihe dị agha so mmasị na mmanya ọ dị ka mmadụ nwere o nwere onye i kwesịrị ga-abịa ịbịa ngwụkwọ ụfọdụ n'iru ya i kwesịrị ịnọ i duru onye ahụ gafere n'ebe zoro maka o nwere okwu kwesịrị ka ị gwa mmadụ n'iru nwee okwu kwesịkwanụ ka ọ bụrụ gị na onye ahụ ga-anọ n'ebe mmadụ ọzọ ma ọ bụ ntị ọzọ agaghị anụ ya wee gwa ya maka na o nwere okwu ị ga-anọbụ n'iru mmadụ ndị ọzọ gwa onye ahụ ọ bụrụ okwu o kwesịrị ịṅa gị ntị

to discuss a person in yeah. his presence. Yeah. So which means now a person you know you know ị mara na-akọcha na-akọ maka onye ahụ yeah. ọkachasị ihe onye ahụ na-eme na-adọrọ mma belụsọ na ị chọrọ ịtụ onye ahụ mmehie ya n'ihu ọ bụ na ị na-agwafe onye ahụ

ma ọ bụrụ ezigbo mmadụ ma ọ bụ na o nwere ihe o mere ị na-achọ ka ị gwa ya n'ihu ya This is Eh? no.
mana mgbe ị fụzie the person ị fụzie na ọ dike ịma ọ bụrụ ọja Wait, eh, ịma mmadụ ka ị ga-esi wee bịa dị iche It's now. bikọs ị fụ dike a sị na a fụ dimkpa a fụ ogologo imi ya ị fụ dike ị fụ dimkpa ya nna ha ihe ị chọrọ ịgwa ya ịnọbi ya ịnọbi ya dị iche

ma o kwuru okwu ma o kwuru okwu ị mara ihe ọ ga-emekwu Okay, ọ bụla ebe a.
anyị ga anyị ga-enyefe ajụjụ a n'aka comment se- ndị comment- ndị nọ na comment section anyị chọrọ ka unu gwa anyị it is insensitive to discuss a person in his presence adịghị anọ n'ihu ọkụkọ agụ abụba ya ọnụ na ihu dike na-anyụ mma nkọ na ha naabọ bụ ofu ihe mgbe na-asị ha na ọ bụrọ ofu ihe so ọ bụrụ na ị ghọtara ilu a naabọ ị kọwaara anyị na kọment sekshọn anyị maka ime ndewo